Wawa zimfumu wawa zimfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mwana amene wazipha yekha chifukwa cha bambo ake. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azibambo ena ake mutengere phunziro. Mwanayo dzina lake ndi Keila. Keila anabadwa mu chaka cha 2014 mu dziko la Kenya. Amakhala ndi bambo amene ankakhulupirira kuti kulangiza mwana kapena kuti kuongola mwana ndi kummenya. Zimenezi zidayambika kuyambira mu chaka cha 2019. pamene Keila adali wang'ono. China chilichonse cholakwika akapanga, chimathera ndewu. Bambo ake ankamumenya ngati kuti akumenyana ndi Mike Tyson. Bambo ake ankamumenya ngati akumenyana ndi munthu woti wakongola ndalama akanika kubwenza. Kapena ngati kuti munthu amene amagonana ndi mkazi wawo nde wagwidwa akulandira chilango. Zimenezi zakhala zochitika kwa nthawi yaitali. Nde kawirikawiri mwana uja akamenyedwa. amapita kwa mayi ake koma mayi ake sankayankhula china chilichonse ndipo mayi ake akayankhula amakhala ngati awonjezera volume amampambaza moposa mmene anamenyedwera poyamba ndi zimene zinkachitika ndiye china chilichonse chimene ankalakwisa mwanayo chimathera zibakera ndiye mwanayo anafika pozolowera koma zinthu zimenezi mumtima zinkamudya chifukwa chakuti ankasowa mtendere zotsatira zake amakhala amakhala amakhala ndiye mpaka na wiki yatha Wiki yatha mwachizolowezi bambo ake adapita ku ntchito koma nkuti munthawi imeneyi mphuthuthu kapena kuti okada umene amayendera adausiya kunyumba ndiye Keila adachoka mnyumba kupita pa mphuthuthu paja ndikumakaliza hutala pii pii pii pii ndiye wakhala akuliza hutala kwa nthawi yaitali mpakana mphuthuthu uja batile lidatha moto Zotsatira zake Keila adapita kwa sister wake amene amatchedwa Elena anamuuza kuti mphuthuthu uja wasiya kulira. Elena nkuti munthawi imeneyi amaonera filimu. Atamva zimenezi adachoka adapita ku mphuthuthu kuja kukayesa kuuliza mphuthuthu uja sumalira. Zotsatira zake Elena anatulutsa mawu. Eeh Keila, mmene amakumenyera adadi? Ndiye zimene zachitikazi sindikudziwa kuti zitha bwanji. Zotsatira zake ananyamuka nkumapita kumakaonera filimu ija. Iye uja amaona ngati china chilichonse chinali bwino. Koma Keila mawu aja adatenga kenako adangoganiza, zimene ndapangazi zitha bwanji? Ndiye mwana uja anaona kuti chilango chimene amalandira ndi chachikulu pa zinthu zochepa chimakhala chachikulu nde zinthu zazikulu ngati zimenezi akapeza kuti zalakwika zitha bwanji zotsatira zake mwana uja amafuna athawe chilango nde nkuti munthawi imeneyi kunyumba kumene amakhalako kudalinso nyumba ina imene munthu amapanga lendi nde munthu uja adasamuka koma bedi imene amagwisa ntchito munthu uja adaisiya mnyumba muja nde zotsatira zake keila anapita mnyumba muja atatenga chingwe anatenga chingwe chija adachika kumatabwa ndi kuchimanga bwinobwino. Kenako adavula malaya, malaya aja anaika mkhosi mwake ndi cholinga choti apite mwamtendere. Zotsatira zake anaziponya pozikhweza ndi kumene ndikutanthauza. Atazikhweza chonchija anthu samadziwa china chilichonse. Zotsatira zake bambo ake anabwera kuntchito. Atabwera kuntchito kuja alize mpututu, mpututu uja sumalira. Kenako adamuitana Elena. Elena, Mpututu watani? Elena anafotokoza, Amaseweretsa ndi Keila, bambo ake aja ndi mtima mtima. Hey, Keila ali kuti? Keila ali kuti? Kumsakasaka Keila, Keila samampeza. Anapita kwa aneba kusakasaka, samampeza. Samadziwa kuti Keila wapeza mtendere umene Mulungu anamulonjeza. Keila ulendo wake watha. Zotsatira zake anayesera kusakasakanso m'ma room, kenakono ndi pamene anapeza Keila, mtembo wake mu room imodzi imene anadzikhwezayo. Zotsatira zake bambo ake adasowa zochita poona mwana wawo ali kudenga misozi ikutuluka koma moyo palibepo. Kenako adaitana apolisi, apolisi anabwera kudzatenga thupi izi ndi izi, panopa Keila wamwalira chifukwa cha bambo ake. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti azibambo ena ake mutengere phunziro. Azibambo, kuongola mwana si kummenya. Azibambo ambiri timazikonda zimenezi. Ana athu omwe akamationa amationa ngati zigawenga chifukwa cha khalidwe limene timaonetsa kwa ana athu. Azibambo ambiri ana awo sangakwanitse kuwatchula kuti ase uli bwanji, ase zikuyenda, sangapange zimenezo. Akuti iwo ndi azibambo akuyenera alandire ulemu chifukwa choti amawadyetsa anawo. Umenewu ndi uchisiru. Ngati muli m'bambo wa chonchi mudziwe kuti inuyo ndinu achisiru. ngati mukuonera video imeneyi muziwe kuti inuyo ndi achisilu ana ambiri akudusa muzokhoma koma amakanika kuyankhula chitsanzo ndi keila amadusa muzokhoma akuluakulu choti muziwe ndichi mwana akalakwisa simukuyenera kummenya chifukwa chakuti mwana mutu wake kapena kuti ubongo wake uli ngati memory card ubongo wake umakhala ulibe china chilichonse nde zinthu zimene umamphunzitsa mwana uja ndi zimene amakula nazo nkana ndimanena kuti kuongola mwana ndi nthawi imene ali wang'ono chifukwa chakuti mwana uja ukamuwuza kuti izi ndi izi iye uja amatenga zimene zijazo amazipanga register m'mutu mwake chitsanzo inuyo ngati mukufuna muzidzuka tsiku lina lililonse 6 koloko mammawa nde mukangoyamba tsiku lina lililonse muzuka 6 koloko mammawa mumakhala zoti mwapanga register system imeneyi ku ubongo wanu nde tsiku limene simufuna kuzuka 6 koloko zizalepheleka muzazuka 6 koloko mammawa chifukwa chakuti ubongo wanu uja udazolowela ndi china chilichonse chimene mumamphunzitsa mwana uja ndi chimene amakula nacho azibambo ambiri mukakhala m'nyumba mwanu mwina muli mmavuto ndi mkazi wanu mukumenyana mumamenyana pamaso pa ana zimenezi zimaononga umoyo wa ana aja akuluakulu lekani ngati mukukangana za m'banja mwanu ndi mkazi wanu zizithera kuchipinda zisamathere pa balaza ana anu asamaone chifukwa chakuti ana anu aja akamaona amazipanga register ku ubongo ndi ana aja akamakula amatenga zinthu ngati zimene jazo nza normal munthu kumenya mkazi wake ndi zinthu za bobo munthu kumutchula mkazi wake chitsiru ndi zinthu za bobo chifukwa chakuti anakula mu system imene ijayo ngati mukuyambana ndi mkazi wanu osamazibweresa pamaso pa ana anu ana anu apaseni ulemu ana anu alemekezeni asamazione zinthu ngati zimene zijazo ana ambiri amapita ku banja zosatira zake mabanja aja nkumatha chifukwa chakuti system imene anakulira ndi yopotoka bambo awo amamenyana ndi azikazi awo bambo awo analibe ulemu kwa mkazi wawo ndiwo ajaso akapita amapanganso chimozimozi zotsatira zake mabanja samalimba akutha kumene achokera ndikolakwika ana ena ake ndakuba chifukwa chakuti ali ang'ono zimene ankava zimene ankapanga register zinali zokhuzana nzakuba chisanzo mwana wakutengerani china chake wakuberani titero koma mwana uja amakhala zoti sakudziwa koma inuyo mukatchula zoti e umaba e iwe wakuba izi ndi izi mawu ngati amene aja amapanga register amaziwa zakuti ndikapita kumene kuchako ndikakatenga iyeyu asakudziwa ndikuba zotsatira zake amapanga zimene jazo kuti musaziwe kuti mwana uja watengadi koma mukamuuza mwana uja uziwa chani iwe usanatenge chimenechi uzindipempha kaye ineyo kenako ndikupasa mwana uja zivutestani ngati afuna china chake azakupemphani amami ndifuna chakuti sangangopita kukaba koma mwana uja mukamugwira ayi wakuba kummenya hey, wakuba hey, wakuba kummenya hey, wakuba kummenya akazachipezanso pena pake kwa ena ake azapanganso chimodzimodzi ndabera amenewa awa sakundidziwa sangandigwire waba wapita sangampemphe munthu uja chifukwa chakuti akudziwa mmene zimakhalira chifukwa iye sandidziwa ndikamutengera sadziwa kuti ndatenga ndine zosatira zake mwana uja amangotenga wapita mwana uja anayamba kuba chifukwa cha makolo mukamugwira munkamumenya iye wakuba koma munakamuuza kuyambapo kuti uziwa chani chimenechi usanatenge undipeze kaye ine uzandifunse kenako ndikupasa chimodzimodzinso aone chinthu cha aneba sangangopita kutenga akafunsa aneba aja ndingatenge chimenechi aneba ngati akufuna ampasa ngati sakufuna amuuza kuti aa ndifunaso ndigwise ntchito ndi aneba awo sangadziwe zoti watenga ndi iyeyo mwayi wake umenewo ana aja amakula ndi khalidwe limenelo nkumati ana awo angakuba izi ndi izi chinanso ndichi akuluakulu mwana wanu osazayerekeza kumtchula mayina oyipa wakuba dzina limenelo osazayerekeza hule osazayerekeza galu osazayerekeza chifukwa chakuti amanena kuti mawu amalenga pakamwa apa kumasamala napo mawu ena ake ngati kholo sukuyenera kuwatchula ana ako aloleni ena ake azitchula koma iweyo kholo usadzayerekeze kuwatchula ana ako chifukwa chakuti zimene umatchula zija ndi zimene zimapanga mwana wako